koma muli bwino achimwene eti tikungoyamba ndikuyipatsa kaye moto mukudziwanso inu mmene zinthu zake zimayendera achimwene ifeyo kwathu kuno tili bwino kwambiri zochitika zikuchitika kuchititsidwa kakasi akuchititsidwa komabe basi tikusuntha basi achimwene pang'ono ndi pang'ono masiku akupita basi ujeni milandu ya anyamata ena akuluakulu yayamba kuthano eya tikumangomva kuti a auje milandu imene ankawaganizira kuti adachita ngakhale mwina pamaoneka kuti pali kaumboni pang'ono koma basi yatha basi tayisiya basi enabe monga mwa nthawi zonse akumakhala akulankhula kuti koma abale zimenezi ndiye bwanji kodi nkhani zakezi koma ifeyo kuno kumudzi kwanu kwa Chafera Nthengo sikuti tikumakhala anthu odabwitsika kwenikweni achimwene zina zimene zikuchitika sitidabwa nazo yi kuyambira pachiyambi tidadziwa ndithu kuti ina mwa milandu imene anthu ena ake amayimbidwa nthawi imene adali kunja kwa chinthuchi pano patsopano pamene ali mkati aa singapitirire zina zimene zidachitika kalekale panonso kuti zingapitirirenso achimwene Zidatha basi zimenezi. Zochitikachitika za kuno achimwene makamaka ndi anthu andale zikumapangitsa kuti anthu asamaopenso kuba. Kuba kwasanduka fashion chifukwa cha mmene zinthu zathu zikumayendera. Anthu akumadziwa kuti tiba, kaya atitulukira it's okay, timangidwa tikalowa kubwalo la zamilandu koma ah, milandu yathu idzatha ayi. Sikuti atigamula kuti tikaseweze jere ayi ndithu. Ah. nkhani yake izingothera hayi tikumanenso ulendo winawo hayi tikonzenso tsiku limene mudzalowe m'bwalo la zamilandu mpaka na basa achimwene nkhani zake zimathera moteromo kwathu kuno mmene timapangira zinthu zathu zimapangitsa madolo ena ake kuti ndalama ya anthu ya misonkho asamayiopa achimwene nchifukwa yake lero lino tikamamva kuti auje ndi auje agawana ndalama mwakuti za anthu ovutika Sitikudabwa ayi, mantha anatha. Amadziwa kuti mabwalo athu a zamilandu akalandira nkhani zimenezo, zingokhala ngati zamadirama kwa kanthawi kochepa chabe, kenaka basi zithera momwemo, sipakhalanso chitsogolo yi. Nthawi inayake bungwe lothetsa ziphuphu za kumaso lija lili mphamvu, anthu amachita mantha kuchita zachinyengo amwene, Koma pano aah masewera enieni kwabasi. Bungwe lothetsa ziphuphu za kumaso pang'ono ndi pang'ono likusandutsidwa galu opanda mano kumangowuwa kuwuwa kenaka ikafika nthawi yoluma kuzindikira kuti aah alibetu mano galuyu taonani wangovuma eti. Panopa basitu ntchito ikagwiridwa ndiye kutitu mwina yolimbana ndi apolisi a pansewu kuti alandira bwanji 10,000 pansewu ngati chiphuphu chakumaso kapena ayi ku nthambi yoona zolowa ndi kutulukayi eh, kusindikiza ziphaso anthu amenewa akumapanga zosokoneza koopsa koma ndiye kulimbana nawo osati maseweroyi anthu afike ndi posowa popumira koma chejumo chenicheni opakula ndalama enieni kumayenda ndi kuseri kwa phazi ali phee ndife kadziko komvetsa chisoni kwambiri achimwene kadziko kamene malamulo athu samagwira ntchitoyi amangokhala a papepala basi ah malamulo amagwira ntchito kwa anthu okhawo ovutika anzanga ndi ine alolida koma ofunda m'manja Ayi ndithu, lamulo kwa iwo limafika ponyonyomala, kupereka ulemu, ulemu wanu bige ulemu wanu. Kwathu kuno ilipo nthambi imene idayikidwa kuti idzionetsetse kuti iwo amene ali pa maudindo amene amalandira nawo ndalama za misonkho ya anthu sakuchita chinkondwa ndi misonkhoyo. Lamulo loonetsetsa kuti aliyense adzitchula kuchuluka kwa katundu amene ali naye ine bwande bwantasa ndikulumbira kuti katundu wanga ali motere ndili ndi abakha atatu wamphongo mmodzi matadzi awiri ndili ndi chigalafawu cha madzi cha malita okwana 25 namagetsi wangayu ali ndi robo giya imodzi komanso georgette zitatu ali ndi ali ngofa wabwino kwambiri mmodzi tilinso ndi mathalauza a satana atatu masilipasi odooka pakati amodzi chaka ndi chaka izizi zimayenera kuti zizichitika abungwe adziwona kuti kodi adindo sakugwiritsa ntchito mphamvu zawo molakwika lero ino sizimadziwikanso kuti kodi amene amaona zakatundu aja ali kuti akuchita chani kodi akumatha kulondoloza bwinobwino kufunsa kapena kuti akulu abwande bwantasa mudanena kuti muli ndi mbira zisanu ndi ziwiri kodi nanga zayenda bwanji kuti panopa kungopita kanthawi pang'ono mwachoka pa mbira mwagula ng'ombe zisanu ayi ndithu achimwene a malamulo papepala basi kwathu kuno munthu akhoza kuchita chinkondwa ndi ndalama zakuba za misonkho ya anthu opanda wina aliyense kumufunsa kuti kodi zikutheka bwanji pa PS iweyo malipiro ako pa mwezi sakufika 200,000 kodi ndiye galimoto khumi pakamodzi wagulazi ndalama zake wazitenga kuti kodi ngati ndalama zaphweka chonchi misonkho koma mumapereka chifukwa zikanakhala kuti misonkhonso ikuperekedwa ndiye kuti ayi sibwezi zili zodandaulitsa ayi tikanadziwa anthu angolimbikira akupangadi bizinesi zovomerezeka msonkho akulipiranso wokwanira bungwe lotolera misonkho silikuvutika koma ayi amwene kuli chuu msonkho superekedwanso ndi komweyi kadziko ka mbava kamene kali ndi malamulo abwino koma samagwira ntchito achimwene kadziko kamene paliponse pali umbava wa saizi yake ukabedwa uku ukamaona ngati chilungamo chichitika umazangodabwa oyenera kuonetsetsa kuti chilungamo chikuchitikawo ayi ndithu ndi amenenso ali patsogolo kuonetsetsa kuti chilungamocho chikuthiridwa madzi. Lero lino pali nkhani zambirimbiri zokhudza magwiridwe a ntchito ku mabwalo a zamilandu. Alipo wina wake uja, ujayu akumanenedwa wopenga uja amene wakhala akulankhula zambiri zokhudza katangale amene amachitika ku mabwalo a zamilandu. Koma amwene, kumakhala kuli zii, opandapo wina aliyense kuonetsa chidwi, kapena kunena kuti, inu, wamisala anaona nkhondo. Tiyeni tifufuze tionedi kuti zimene akukamba uyuyu mandevuyu ndi zoona. ayi ndithu achimwene timasankha kukhala phee milandu ndikumayiyamba kenaka kuthetsedwa milandu kumayamba ndi moto inu kumaona ngati ipita patali kenaka kudzangoona kuti basi mathero ake achabechabe koma okhudzidwawo ali duu osafuna kuyankhulapo kanthu achimwene chetecheteyutu ndi odabwitsa kwambiri. Ku mabwalo athu a zamilandu kukuchitika nyasi achimwene, koma palibe ofuna kulankhula chifukwa ambiri amene ali ndi makamwa oti akhoza kulankhula, ambiri amakhala akupindula ndi nyasi zimene zimachitika ku mabwalo athu a zamilanduko. Milandu mwadaladala ndithu imakhala ikumayenda mwa njomba ngati mvula ya zaka zino, kenaka mathero ake ndi chetechete. Ukutchulidwa ndithu ma Mafia ku mabwalo a zamilandu amene ziweruzo zawo amakhala akuyenda nazo m'malo omwera mowa. Basi ali phee! Kumatenga zaka zisanu zathunthutu nkhani akadamvabe, mpakana eni nkhaniwo chidwi chidzawathere ndiye kutinso nkhani yathera pomwepo. Koma zonse zikuchitika ku mabwalo a zamilandu uku, achimwene palibepo olankhula kapena kugwedezeka ndi kuchitapo kanthu ayi ndithu ndife kadziko komvetsa chisoni kwabasi ndende zathu ndi zodzadza kwambiri koma zadzadza ndi anthu ovutika anthu opanda chilichonse alolida ngati ifeyo makhumutcha amponda matiki ofunda manja andalewo kundende sapitakoyi milandu yawo imangothera pa washauti Ayi, Mulungu yekha ndiye woweruza mwachilungamo, ndipo Mulungu yekha ndi amene amadziwa zonse. Za Chelsea yaubwande tiyedzeke kaye apo. Ndikudziwa muziseka kuti koma Chelsea yaubwande kuchita kuchinyidwa ngati mpira wa manja. Ayi, a zimachitika achimwene. Chaona nzako chapita mawa chili kwa iwe. Komanso, komanso tiyeni ti- tidzikhala tidzikhala alavu yeti tisawasale a- anzathu atcherese nawonso ndi anthu ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande kuda kunyasalande sungamvetse